igbo ndị ọma na-ege anyị ntị unu anọdụla kedụnụ ka unu mere n'ụbọchị nke taa anyị abịakwala ọzọ n'uhuruchi taa iwetara anyị akụkọ ifo dịka anyị na-eme kwa izu na nke taa isi akụkọ anyị ji bịa bụ nne kpaa ji anyị agaghị eji egwu amalite mana anyị kọcha akụkọ ifo anyị anyị ga-agụ egwu na ngwụcha nke a bụ iji mee ka ohere anyị ji akọ akụkọ a bụrụ nke a ga-ebelata ebelata ka anyị malitezie ugbu a ifo chakpii nkịta nyara akpa nsị agwụla n'ọhịa ọhịa ogwu mara ọkụkọ anaghị epio ya epio o nwere akụkọ m ga-akọrọ unu kọrọ anyị ka obi dị anyị mma o nwere otu mgbe otu mgbe eruole gafee na mgbe gara aga mgbe ala ụmụ mmadụ na ala ụmụ mmụọ bụ nke dịdebere onwe ha nso ụmụ mmadụ na-esi na ala ndị mmadụ gafee na ala ụmụ mmụọ ịga chọta maọbụ rịọta ha otu ihe maọbụ nke ọzọ otu a ka o siri mee na e nwere n'otu obodo ebe otu ezinụlọ bi di na nwunye ahụ mụtara ụmụ nwoke abụọ n'akụkụ ha ka nwanne ya bikwa onye nke mụtakwara ụmụ nwoke abụọ mana ihe mere n'akụkọ a bụ na otu ụbọchị ka di na nwunye ahụ na-aga ọrụ n'ihi na ha bụ ndị na-arụ ọrụ ubi ha gwara ụmụ ha nwoke abụọ ndị ha wepụtara ji na eju sị ha na mgbe o ruru ehihie mgbe agụrụ ga-abịa ha na ha buru ụzọ hụọ ji tupu ha hụọ eju ha hụchaa ji ha erie ya ha hụọ eju ha ata ya were ya mere nri ehihie ụmụaka ndị ahụ ekwe di na nwunye a di na nwunye ahụ ewee gawa ọrụ mana mgbe o ruru n'ehihie ụmụaka bupụtara ji ahụ nne na nna ha nyere ha sị ha hụọ na eju ahụ nwanne ya nke obere asị onye nke ukwu ka ha buru ụzọ hụọ ji tupu ha hụọ eju dịka nne na nna ha siri gwa ha mana nwanne ya nke ukwu sị ya mba na ha agaghị eme ya otu ahụ na ha ga-ebu ụzọ hụ eju ha hụcha eju ha hụzie ji nke a bụ na ha sụgharịrị ihe nne na nna ha gwara ha isi ha enupụ isi buru ụzọ hụ eju tupu ha na-ahụ ji mana mgbe ha na-ahụ eju ahụ eju ahụ gbọnyụrụ ha ọkụ ha kwesịrị iji hụọ ji mgbe ahụ ebe agụrụ ka na-agụ ha ha esi na ala ha jewe na nke ndị mmụọ ka ha lee ma o nwere ebe ha ga-arịọta ọkụ nke ha ga-eji hụchapụ ji nke ha na-ahụbeghị mgbe ha batara n'ala ndị mmụọ ha chọrọ n'ebe dị iche iche n'ihi na mgbe ahụ ka bụ ehihie ndị mmadụ emenwubeghị ọkụ mgbe ha na-aga ha zutere otu agadi nwaanyị bu ibu n'isi na-ala n'ụlọ ya agadi nwaanyị ahụ kpọrọ ha sị ha na ha bịa nyere ya aka butere ya ibu ahụ ụmụaka ndị a ekwe buru ibu agadi nwaanyị a soro ya ma mgbe ha na-aga agadi nwaanyị a gwara ha na ebe ụlọ ya dị dị anya ha sị ya na nsogbu adị na ha ga-eso ya laruo n'ụlọ ya nke ga-abụ ha ruo ka ọ bụrụ na ha ga-enwe ike gụta ọkụ ha ga-eji gaa hụọ ji n'ala ndị mmadụ mgbe ha laruru n'ụlọ agadi nwaanyị a ha wee zituo ibu ahụ ha bu agadi nwaanyị ekelee ha nke ọma ọ banyere n'ụlọ ya gaa wepụta ji sị ha na ha bachacha ji a na ha sie nke bụ ji n'onwe ya uru ji rie ha esiere ya akpụkpọ ji ahụ ihe ha bepụtara na ji ahụ butere nye onwe ya bụ agadi nwaanyị ahụ ka o rie ụmụaka ndị a ele anya kparịta n'onwe ha sị na o nwe ka ha ga-esi were akpụkpọ ji ihe ha bepụtara na ji siere agadi nwaanyị mgbe ha sichara ji ahụ ha eburu ji ahụ bugara agadi nwaanyị ahụ agadi nwaanyị ahụ ekele ha rie nke bụ uru nke bụ ezigbo ji ahụ mgbe nke a gachara agadi nwaanyị ahụ akpọtụ ha wepụta karama a kụwasịchara akụwasị na ahụ eju okpo eju a kụwasịchara akụwasị sị ha na ha were ya kwowe ya n'azụ na azụ na-akọ ya ọkọ ha sị ya mba na mama na ha agaghị emenwe ụdị ihe ahụ na azụ ya ga na-agba ọbara na ha agaghị emenwe ụdị ihe ahụ agadi nwaanyị sị ha ngwa na nsogbu adịghị na ha hapụ na ha gaa hie ụra n'ihi na chi agbadala na mgbe o ruru n'ụtụtụ echi na ọ ga-edula ha ka ha lawa na be ha ụmụaka ndị a lakpuru na-ehi ụra obi a na-atụ nne na nna ha kedu ebe ụmụ ha gawara n'ihi na ha chọchala ha n'ebe ndị biketara ha nso o nweghị ebe ha hụrụ ha mgbe o ruru n'isi ụtụtụ tupu ụmụaka ndị a na-eteta agadi nwaanyị a wepụtara otu udu kwajuo ya ọtụtụ ihe n'ime bunye ya ụmụaka sị ha na ha buru ya lawa na ha emepekwala ya n'ụzọ tutu ruo mgbe ha laruru n'ụlọ nne na nna ha mgbe ha lọtara mepee udu a wee bụrụ ọtụtụ ihe ọma dị iche iche ma ọlaedo ma ọlaọcha ka agadi nwaanyị a tijuore ha n'ime ma ihe oriri dị iche iche ha wee kpọtụ nwunye di ha ndị nke bi ha n'akụkụ sị ha bịa lekwa ụdị ihe ọma mere ha ya esoro ha ṅụrịa ha ekerịtacha ihe ahụ kee ya ndị bi ha nso mana nwunye di ahụ malitere mewara ha anya ukwu mgbe ha kọchara otu ha na ije siri gaa ha wee dunye ụmụ nke ha sị ha na ngwa ngwa ngwa ngwa na mgbe o ruru ehihie na ha mee ka ha were eju nke ha hụọ ọkụ ọkụ ha nyụọ ka ha chọwakwa ọkụ gawa n'ala ndị mmụọ mgbe o rukwara ehihie ụbọchị ahụ ụmụaka ndị a mere ka nne na nna ha siri gwa ha mgbe ha ruru ha zutekwara agadi nwaanyị a n'ụzọ agadi nwaanyị a sị ya nyere ya aka bute ibu ha sị ya na ike agaghị adị ha ibu ibu a na ibu ahụ dị arụ na ha ka bụ ụmụaka agadi nwaanyị sị ya ngwa na ya ha soro ya lọtawa n'ụlọ ya na ọkụ dị n'ụlọ ya mgbe ha larutere ọ gakwara wepụta ji dịka o siri mee mgbe ụmụaka ndị nke ọzọ bịara sị ha na ha bachachaa ji a na ha rie nke bụ uru ji ha ewetara ya mkpekere ji akpụkpọ ji ahụ esiri ya ahụ ka o rie ụmụaka ndị a ekwe bechaa ji rie nke bụ uru ji bugere agadi nwaanyị a nke bụ mkpekere ya agadi nwaanyị ekele ha gakwa ga wepụta ihe ndị a kụwasịchara akụwasị na-emerụ mmadụ ahụ sị ha na ha bịa were ihe a kwoo ya n'azụ na azụ na-akọ ya ọkọ ụmụaka ndị a atụfughị mgbe ha gakwaga were ihe ahụ kwowe agadi nwaanyị a n'azụ azụ a na-agba ya ọbara agadi nwaanyị a na-asụ ude mana tụpụrụ ya ọnụ ya ekwe ha sị ha na nsogbu adịghị na chi agamiela na ihe ga-eme na ha ga-arahụ na nke ya na o rukwa n'ụtụtụ echi na ọ ga-edula ha dịka o soro dule ndị nke ọzọ obi wee malite na-atọ ha ụtọ na a ga-emekwara ha ihe e mere ndị nke ọzọ ka o ruru n'isi ụtụtụ agadi nwaanyị ebupụta udu kwajuo ya ọtụtụ ihe n'ime ma akpị ma agwọ na ihe ndị ọzọ dị iche iche na-emerụ mmadụ ahụ kwuchie udu ahụ bunye ụmụaka ndị a sị ha na ha laruo ha mechichaa ụzọ ụlọ ha niile ha ekwekwala ka mmadụ bata ka onye ọzọ ọbụla bata na ọ bụ sọsọ mgbe na enwekwala onye ama ma onye si esi ga-anọ n'ụlọ ha mgbe ha ga-emepe udu ahụ ụmụaka ndị a ekwe ṅụrụ ọṅụ lawa mgbe ha larutere nne na nna ya ekweghị ịkpọ ndị nke ọzọ n'ihi na ha chọrọ ka ọ bụrụ sọsọ ha ga-eri uru ihe ọma ahụ mgbe ha mepere udu ahụ o wee bụrụ na ọtụtụ ihe na-emerụ ahụ dị iche iche nọ n'ime ya agwọ ndị a na akpị ndị a pụta wee tagbusicha ha niile ya wee bụrụ na n'elu ụwa a mgbe ị na-eso mmadụ ibe gị na-aṅụrị ọṅụ n'ihe ọma mere ya abụkwala onye na-emere mmadụ ibe gị anya ukwu maka ọdịmma nke gị n'ebe ụmụaka nọkwanụ bụrụ onye ọ ga-abụ nne na nna gị sị gị mee ihe a lekwa ihe ị kwesịrị ime buru ụzọ mee nke a ya bụrụ ihe ị ga-eme ka ọ ghara ịbụ nne kpaa ji n'ụzọ ọbụla nwatakịrị maọbụ nwa ya asị na ji ahụ egheghị eghe maka ọdịmma nke gị ifochakpi ugbu a ka anyị werezie egwu nke anyị ji ala onye kpara ọha nne di ọha mbembe ọha ọha ọha mbembe onye kpara ọha nne di ọha mbembe ọha ọha ọha mbembe sọpụrụchi kpara ọha nne di ọha mbembe ọha ọha ọha mbembe ọ bụghị m kpara ọha nne di m ọha mbembe ọha ọha ọha mbembe ndewonụ abụ m ugochukwu benedict alugwe onye nọ m n'aka nri bụ nwaada sọpụrụchi ann alugwe onye nke nọ m n'aka ekpe abụrụ odoziakụ charity alugwe nọdịnụ mma o